ngwa sụzie oyibo ahụ sụziere nwatakịrị oyibo ịnụwazie i went i go i left i come ụmụazị wee na-atapịara m igbo obi wee na-abụ m sọ aṅụrị asụsụ igbo wee na-adị gị bụ nne na nna na-akụziri nwatakịrị igbo jide ka i ji maka na onye a sị ya jide ka o ji nwere ihe ọ na-eme o nwere nnọọ agwa ọ na-akpa dị mma ụmụazị wee na-egburikọ ya a na-egburikọ ya onye nwa na-afịọ ndị ọgwa anyị manya gị mụtụ kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedukwanụ ka mbazụ si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ ọmalịcha ada igbo ọ bụrụ na nke a bụ mbụ ị na-esere m biko echefukwala ka ị subscribe biko m na-ayọ gị ayọ ọ bụrụ na ị nachiri azụ nnọọ maka ịnachite azụ maka na ọ bụ ụzọ dị mma ka a na-aga ugboro naabọ ị ghọtara ehe na isi a fụrụ kwaba okpu n'ụbọchị nke taata bụ asụsụ Igbo chee ka nduzi oche mm. mm-hmm. asụsụ Igbo biko biko biko biko biko ị ma na e nwere nke ndị UN kwuru oge afọ na one na one gara aga ha wee sị anyị na na ọ bụrụ na etu e si ene asụsụ Igbo anya n'afọ one na one na-abịanụ na asụsụ Igbo ga-ana ama m ka ị nụrụ ya ọkwa ị nụrụ ya mụwa onwe m nụkwuru ya mana ka ọ dị ugbu a obi jupụtara m n'aṅụrị na ọtụtụ n'ime anyị amakụgo asụsụ Igbo wee makụsie ya ike nke bụ eziokwu na ị bịazie na social media ị gaa na facebook ị gaa na tiktok ị gaa na instagram ị gaa n'ebe dị iche iche ị fụ ụmụazị na-atapịa igbo obi wee jupụta m n'aṅụrị na asụsụ igbo ka nwere olileanya n'afọ na-abịakwanụ na puku afọ na-abịa na asụsụ igbo agaghị ana ọ bụrụ na asụsụ bekee anarọ kedu onye gwara gị na asụsụ igbo ga-ana ị na-ekirikwa ụmụaka ihe dịka ofu ọmarịcha nwa m fụrụ ụbọchị a na-asị nne abụ m obele nwa abụ m obele nwa ị fụ ka nwatakịrị si atapịa asụsụ igbo ee eh, nwa nọkwa obodo oyibo obodo ndị ọcha ka ọ nọ nke a na-akpọ ugomma ebe ahụ ka ọ nọkwa Ifeanyi ebe ahụ ofu ihe anwa na ọtụtụ ụmụazị ị fụ kịrịkịrị ụmụazị na-asụgasị Igbo obi wee bụrụ m sọ aṅụrị na asụsụ Igbo ka nwere olileanya na ihe dị mma dị mma onye a sị na ya jide ka o ji mara na ihe ọ na-eme dị mma mana onye a sịkwa ya hapụ ka o ji ị mara na ihe ọ na-eme adịghọ mma ya hapụ ka o ji asụsụ Igbo wee na-atọ m i rue ebe ahụ ị fụ ụmụazị ka ha na-atapịa Igbo biko e eh, esi m ebe a wee pụta anwụ chọrọ ịchụ m ọsọ m wee si ebe a wee pụta anwụ chọrọ ịchagbu m ọmalịcha ada igbo m wee si ebe a wee pụtaba gịnị ka m na-ekwu m wee sị na ụmụazị wee na-atapịara m igbo obi wee na-abụ m sọ aṅụrị asụsụ igbo wee na-adị gị bụ nne na nna na-akụzi nwatakịrị igbo jide ka i ji maka na onye a sị ya jide ka o ji nwere ihe ọ na-eme o nwere nnọọ agwa ọ na-akpa dị mma ị gbanịa wee na-eme na asụsụ anyị agaghị ana ejirimara onye bụ onye ihe ejirimara gị ka ị bụ ọ bụ asụsụ gị ọ ihe ị bụ ọ bụ omenala gị ọ ihe ị bụ ọ bụ ihe gbasara gị kedu ihe mere na ị gaghị egosi ihe i ji wee bụrụ gị kedu ihe mere na ị gaghị egosi ihe eji mara gị omenala gị anwa gịnị mere ị gaghị egosi ya iwe ha chere anyị ga-ahapụ nke anyị amarọ na agbụrụ nke na-etolite fụrụ ihe agbụrụ nọ n'ihu mere ha fụrụ ebe ha si wee dafie ha wee bido wee sị anyị gịnị mere na ihe mere bụ echere m mgbe anyị ga-agbapụta a sị gị na ị sụọ asụsụ igbo ị kwụọ ụgwọ maọbụ ị sụọ asụsụ igbo e kee gị ọrụ ị ga-arụ anyị bụ agbụrụ na-etolite wee fụzie ihe ha megasịrị wee sị mba anyị agaghị anọ na mmiri ncha na-aba anyị anya na anyị ga-achọ ụzọ anyị ga-esi wee fanye ya bụ asụsụ Igbo n'iru ha etu ọ sọ ha na-enwe ha daalụnụ obi jupụta m nnọọ na aṅụrị na ọ bụrọ sọsọ ọmarịcha ada Igbo na-anụ ọgụ na-anụ ọgụ na-anụ ọgụ na-asị mba mba mba mba mba na aga m asụ asụsụ Igbo gị bụrụ onye nne ma ọ bụ nna na-akụzi nwatakịrị asụsụ Igbo daalụ ị gbanịa ka agbụrụ na-esokwa anyị na-asụkwa asụsụ Igbo unu achazie ana m bịazie na ndị na-anaghị asụ nne gị igbo nna gị igbo mana a jụọ gị ị sị i cannot speak igbo language i bi n'obodo ọzọ mara ka e si asụ asụsụ obodo ahụ ọkwa onye nọ nigeria onye mụ na ya na-enwere international passport mụ na ya na-enweghị nigerian passport ọ sị gịnị I cannot speak Igbo language ọ na-ekwe gị ihere ekwe gị mee ya na-asị na I cannot speak Igbo language hmm. ee hmm. ụdị mmadụ gị ka a na-akpọ ofeke ofeke maka na ofeke anaghị ama oge e kere nkụ ụkwa kedu ka ofeke ga-esi ma na-eke nkụ ụkwa ebe ọ ga-anọ na-eche ka e were mma wee gburie ya ọ maghị na onye bụ na-ekere gị oke ya nke kacha gị bụ nne na nna ị sị my children cannot be speaking Igbo in my house no vernacular in my house Igbo language bụzi vernacular ngwa nsogbu adịrọ mm, mm, mm, nsogbu adịrọ ngwa sụzie oyibo ahụ sụziere nwatakịrị oyibo ị nụwazie i went i go i left i come Favor leave that thing you will fall down and stand up stand up went, went from there o nwere nwaanyị nke m ma mụ na ya bi na mụ na ya bi nso ụmụazị na amaghị asụ Igbo English nwanụ kwanụ ọ sị na ọ ya ka ụmụ ya na-asụ ụmụazị abụọ na-egburikọ ya a na-egburikọ ya onye nwa na-afịọ ọ na-afịọ ị na-anụ ụdị ya left from there sit sit there I, I, I go there yesterday. Ị na-anụkwa? Ị na-anụkwa? Ka ọ bụrụ na ụmụ gị amaghị asụ Igbo. Ụmụazị na-enweghị international passport. Ụmụazị na-enweghị common Nigerian passport. Kedu maka ndị na-ekwuzi? Ọ maka ndị na-abụ werezie ire ha nodaga ka ha wee na-ada ka ndị ọcha. Ị ga-afụkwa enwe na ya na-abanụbe plane. Ore. ị ga-afụkwa mụ na ya na ụwa dese mụ na ya si na anya otu ebe o were ire nodaga ọ na-afịọ ebe oyibo a na-akpọtụ i go i went i left i come nekwa m ikpo di m ọgọ m nekwa m nnọọ ikpo di m ọgọ m ha wee na-asụzi ihe ihe a sị sị asụna asụ a wa asụsụ a wa asụsụ oyibo na-egburikọ ya ihe m chọrọ ịgwa gị bụ wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ soro were na-akwalite asụsụ Igbo ama m na ihe onyonyo a na-eme agaghị adị ọtụtụ n'ime unu mma mana biko ihe m na-ayọ gị bụ a unsubscribe kwana from my channel ihe m na-ayọ gị bụ a unsubscribe kwana from my channel biko ọ bụrụ na o metụta gị gbanwee gbanwee nnọọ mana ọ bụrụ na o metụtaghị gị jide ka i ji ọ bụrụ na o metụta gị mgbanwe ka ị ga-agbanwe ọ kwa ndị mmadụ na-ewere ọwara YouTube na-akwalite ndụ na omenala Igbo echefukwala ka ị subscribe afọ m ka ọmalịcha dị ngwa ka emesịa daalụ maka isonyere m ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịa